Dia daoibh a chairde agus seo Oíche Chultúir agus le céiliúradh a dhéanamh ar an Oíche Chultúir tá muid ag gabháil ár gCultúrlann nua, Aonach Mhacha a thaispeáint daoibh. So rachaidh muid tríd an doras seo atá mar doras éalaithe agus tá muid ag siúl isteach chuig an caifé agus díreach anseo tá an amharclann ann. Rachaidh muid isteach le hamharc ar an amharclann. Tá spás mór againne istigh anseo agus na soilsí. Bhí muid ag úsáid an seomra seo le ranganna Gaeilge a dhéanamh an tseachtain seo agus achan duine Scartha go sóisialta, rud nua dúinne ar fad. Agus ar ais linn amach chuig an chaifelann. An caifé féin, Mary agus Éilis ag obair go cruaidh. Seo an seomra ranga atá againne. Agus rachaidh muid isteach i dtreo an tsiopa anois. Macha. Tá Macha millteanach tábhachtach dúinn anseo in Ard Mhacha agus chuir muid an-bhéim ar an ainm in san ionad. So tá sé ag teacht tríd achan gné. Sin an fáiltiú. agus an príomhdhoras isteach agus díreach in aice leis an phríomhdhoras tá oifig ag Cairde Teo, an eagraíocht a bhíonn ag cur na Gaeilge chun cinn in Ard Mhacha. So sin an bunurlár, rachaidh muid suas chuig an darna hurlár anois. An darna hurlár ná an urlár do na hoifigí ar fad agus tá tionóntaí buana againne ar an urlár seo. So an chéad rud atá againne ná spás, comhspás oibre, deascanna teo, nó deasca teo. an comhspás oibre agus tá cúpla eagraíocht atá lonnaithe istigh anseo agus radharc breá acu ar Shráid na nGall in Ard Mhacha amuigh. Díreach trasna tá seomra raidió agus seo gné ba mhaith linn a fhorbairt as seo amach. Mar a chonaic muid in san amharclann thíos, Bhí na rudaí teicniúla ar fad agus tá siad ceangailte leis an seomra seo chomh maith. Agus feiceann tú ansin, sin an nasc líne fuaime, sonraí agus ceamara le go dtig le duine bheith ag amharc ar a bhfuil ag tarlú thíos staighre. Agus ansin tá oifig ag Cleamairí Ard Mhacha.

Is tá cúpla rud ar taispeáint anseo chomh maith. Rud eile, atá millteanach tábhachtach in Ard Mhacha, ná scéal Cú Chulainn agus an bhaint atá ag an chathair ársa seo leis an mhiotaseolaíocht ins an tír. So tchíonn tú leabharthaí le Réamonn Ó Ciaráin agus neart eile, Colmán Ó Raghallaigh, Táin Bó Chuailgne, scéal Eamhain Mhacha, sin Navan Fort agus tá sin millteanach tábhachtach dúinne mar Gaeil. Béim eile ar Chú Chulainn agus an Táin, Táin Bó Chuailgne. agus díreach trasna anseo tá roinnt de na hiarsmaí ar thángthas orthu agus muid ag tochailt nuair a thosaigh muid ag tógáil an aonaigh anseo, nuair a thosaigh muid ag tógáil na cultúrlainne agus thángthas ar na rudaí seo thíos faoin talamh. Sean seamlas a bhí ann so tá neart cnámha agus ainmhithe éagsúla idir capaill, muca, caoirigh agus rudaí eile. uirlisí ansin, rudaí déanta as cré, potaireacht, chomh maith. So thángthas ar neart rudaí spéisiúla agus iad ag tógáil. Agus seo oifig Gael Linn. Agus buailfidh muid ar an doras agus nuair a théann muid isteach ag cur isteach ar Réamonn Ó Ciaráin. ag obair le Gael Linn agus sin an radharc iontach ón oifig cibé méid oibre a bhíonn siad a dhéanamh.
Ní fheicimse é in am ar bith, bím ró ghnoitheach ag obair. Á, sin teachtaireacht tábhachtach do bhainistíocht Gael Linn, go raibh maith agat a Réamonn, ní chuirfidh muid isteach ort. Agus tá oifig amháin eile an taobh eile den urlár seo agus rachaimid suas chuig an bharr ansin. So dorchla beag eile istigh chuig an, is dócha an tríú príomhthionónta, chomh maith leis an comhspás oibre. Agus tá dorchla beag isteach chuig an tríú oifig Gael Linn atá le bheith mar seomra boird ag Aonach Mhacha é féin agus beidh sin á deighilt, an oifig sin á deighilt ar ball beag. So tá oifig eile againne istigh anseo chomh maith agus an príomhthionónta eile againne istigh. Feiceann sibh ansin an ceangal atá againne le Cleamairí Ard Mhacha agus iad ins an fhuinneog. Tá an Tarlach féin ann agus Babóg na Bealtaine, cúpla babóg ansin. Agus tá muid ag amharc amach ar an clog sin. sin rudaí teicniúla istigh ansin an seomra rialaithe an áit a bhfuil na cnaipí ar fad ach rachaidh muid amach aríst agus rachaidh muid chuig an seomra comhdhála atá ar an darna urlár atá díreach mar an tríú urlár ach rachaidh muid suas na staighrí anseo Dorchla beag le gabháil taobh amuigh agus an seomra comhdhála agus taispeántas. So téimid isteach ansin. Tá seomra beag againn, seomra agallaimh. Díreach seomra beag bídeach. Má tá. ciúnas de dhíth ar duine éigin agus iad i mbun rud rud beag, iad féin nó beirt ag gabháil don rud céarna, is féidir cruinniú príobháideach a bheith in san áit seo. Tá sé á úsáid go háirithe don don comhspás nó don do na deasca teo teo thíos staighre chomh maith. Bíonn siad ag teacht anseo nuair a bhíonn feidhm leis. So rachaidh muid isteach anois chuig an seomra comhdhála. Arís tá fuinneoga ag amharc amach ar an phríomhshráid in Ard Mhacha. Agus anois tá muid in sa seomra comhdhála. Seomra a bhí in úsáid díreach aréir agus sin an tuige, eh, go bhfuil na cathaoireacha leagtha amach. Bhí rang istigh againne aréir, rang Gaeilge, agus daoine ag suí le scaradh sóisialta. Sin an scáileán mór atá againne. Teilifís cliste, nó ní teilifís, scáileán cliste gur whiteboard atá ann. Agus Tá an t-idirlíon ann chomh maith so tá sé á úsáid do na rangannaí chomh maith le cruinnithe ar Zoom. So tuairisc dot ie, tharla go raibh mise ag teagaisc aréir agus ag úsáid tuairisc dot ie. So bíonn neart cruinnithe againne ag úsáid an scáileáin trí Zoom agus cruinnithe eile. So sin an seomra comhdhála agus rachaidh muid amach chuig an díon, an gairdín díon atá againne ag amharc amach ar saol Ard Mhacha. So tá an margadh faoi lán seol trasna uainne, díreach an taobh eile den chlog. Agus mar a fheiceann sibh ansin tá an Ard-Eaglais díreach romhainn. So tá radharc galánta againne ar an Ard-Eaglais agus in Ard Mhacha tugtar an Ard-Eaglais Nua ar an Ard-Eaglais Chaitliceach. Agus nuair a amharcann muid sa treo sin tchíonn tú go bhfuil an Ard-Eaglais eile ann, an sean Ard-Eaglais in Ard Mhacha nó Ard-Eaglais d'Eaglais na hÉireann agus tá sin ar an chnoc eile. So tá muid idir an dá chnoc anseo, Ard Eaglais ar achan taobh dínne agus shocraigh muidinne Ard Eaglais a thógáil do phobal na Gaeilge so seo áit speisialta atá againne agus sin an díon. Tá an foirgneamh deartha le go mbeadh solas ag teacht isteach tríd achan bealach gur féidir agus tá go leor solais ag dul isteach sin. fuinneogaí le hamharc isteach ar ceann de na hoifigí chomh maith so bíonn solas an lae acu ansin chomh maith. So a chairde, díreach mar gheall gur Oíche Chultúir a bhí ann, bhí muid ag iarraidh Aonach Mhacha a thaispeaint daoibh agus tá súil againn nuair atá rudaí níos fearr go mbeidh deis ag achan duine bualadh isteach orainn agus go mbeidh go leor imeachtaí ar siúl againne insan